Ambuye ndithu alemekezeke kumwambako kamba kakubwera kwanu mwasiya zinthu zambiri komanso ndikudziwa mwatangwanika mosiyanasiyana kukonzekera chikondwerero chimenechi nonse amene muli apa komanso ena amene akutionera kwina konse kumene ali ambuye akudalitseni chifukwa cha kudzipereka kwanu chikondi chimene mwachisonyeza Uh, ulendo wathu wa banja pa zaka 25 wakhala wopambana kwambiri chifukwa cha mulungu amene wakhala mbali yathu ndi chifukwa chake lero pamene tikukondwera limodzi zaka 25 zimene mulungu watisunga moyo wa banja ndikufuna kuti ndigawane nanu zina zimene kwa ine ndikuzionanso kuti zitakuthandizanso inuyo banja lanu ndiye tiwerenga mawu mu uthenga umene ndautchula kuti ah, ndipo adzakhala thupi limodzi ndipo adzakhala

Ndipo anati Adamu, Uyu tsopano ndiye fupa la mafupa anga ndi mnofu wa mnofu wanga, ndipo adzatchedwa mkazi chifukwa anamtenga mwa mwamuna. Chifukwa chotero mwamuna adzasiya atate wake ndi amake nadzaphatika kwa mkazi wake, ndipo adzakhala thupi limodzi. Tipemphere. Atate, mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu, tikuyamikani pa cha kuwerenga kwa mawu amenewa. Tikupempha kuti inu Nkhoswe Mzimu Woyera mupitirize kuchita zimene mumachita nthawi zonse mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Ndipo adzakhala thupi limodzi. Monga ndanena kale kuti ulendo wathu wakhala wotheka chifukwa chakuti Mulungu ndi amene wakhala mbali yathu, sikuchenjera kwathu, sikupambana kwathu. Komanso ndikudziwa kuti pali mbali imene ine ndi akazi anga tachitapo kuti banjali likhale lilimbe lifike zaka 25 ndi chifukwa chake lero ndikufuna ndigawane nanu zokhuzana ndi zimene ifeyo zina mwa izo zimene tazikhulupirira ndipo timazikhulupirira zimenenso ine ndikukhulupirira kuti inunso mutazigwiritsa ntchito zikhoza kukomesa banja lanu mawu amene tawerenga pa genesis chapter 2 verse 23 24 verse 24 kumapetoko komanso mutu wa uthenga ukunena kuti ndipo adzakhala thupi limodzi mawu oti adzakhala ndiye kuti chinthucho sichinachitike chikubwera mtsogolo zikutanthauza kuti pamene mulungu anamtenga adamu ndi eva ndi kuwakhazikisa ngati banja umodziwo uthupi limodziwo unali usanachitike chinali chiyambi chakuti awiriwa, Adamu ndi Eva, asanduke, akhale, thupi limodzi. Ndi chifukwa chake mawu akuti adzakhala kutanthauza kuti pali ulendo, pali mtunda wofunika kuti anthuwo akhale thupi limodzi. Kotero kuti banja pamene lakhazikitsidwa. ndiye kuti mwayamba ulendo woti mukhale thupi limodzi kumbali yake mulungu wachita wakubweresani pamodzi wakulumikizisani koma zikutengera inu mayi zikutengera inu bambo kuti tsopano ulendowu muyende mukwanise mufikise kukhala thupi limodzi ndimakhulupirira ine kuti banja ndi chinthu chimene kapena udindo umene mulungu wapereka ndi assignment ndi ntchito ndi ntchito imene mulungu wapereka ndi ntchito ina iliyonse imafunika umvesese malangizo ake umvesese dongosolo ngakhale mayeso ngakhale china chilichonse chimene ukuchita umafunika umvese madongosolo ndi machitidwe ake kuti uthe kuchita bwino kotero kuti banja lilinso ndi ndondomeko zimene zi zimathandiza kuti tikadzitsata tikadzimvetsetsa ndi kudzitsata banja lathu likhale lopambana lero ndifuna ndigawanane nanu kwa ine zimene ndikuzitchula kuti malamulo a banja malamulo oyendetsera banja ndipo malamulowa ali magawo awiri Gawo loyamba ndikulitchula kuti universal law kapena lamulo limene limakhudza wina aliyense pa dziko lapansi, kaya Mkhristu kaya si Mkhristu. Lamulo lachiwiri ndi lamulo lochoka m'Baibulo, biblical law, ndi lamulo limene limakhudza Akhristu ndiye mukuona kuti lamulo loyamba universal law ndi lamulo limene likudza kuthupi chifukwa chakuti inu ndi ine tili kuthupi ngakhale tikhale akhristu koma tili mdziko la kuthupi tikuyeneranso kutsatira malamulo a kuthupi komanso popeza ndife akhristu tikuyeneranso kutsatira malamulo a chikhristu mayendetsedwe a banja lathu kuti kuti Akhristu tili ndi mwayi koposa anthu ena chifukwa chakuti tikho- tili ndi magawo awiri universal law komanso biblical law malamulo a dziko lonse amene amayendetsera banja ndi malamulo a chikhristu amene amayendetsera banja ndipereka chitsanzo zitsanzo ziwiri zokhudzana ndi gawo lina lililonse la malamulo awiri ndatchulawo koyambira ndifuna kupereka chitsanzo cha universal law kapena kuti lamulo limene likukhudza aliyense amene ali pabanja kaya ndi mkhristu kapena si mkhristu lamulo loyambali ndikulitchula kuti the law of attraction kapena kuti chomwe chimamkopa munthu kuti afunsire wina kukhala banja chomwe chimankopa mwamuna kuti akachite chisankho chakuti amayi inu tipange banja chomwe chimankopa mkazi kuti akanene kuti ine kwa anyamata ake awa ena awa ayi koma uyu chisankho chimenechi chimabwera bwanji amayi ndi abambo ndikuwuzeni mwamuna aliyense akamamfunsira mkazi kuti apange banja chinthu chimodzi chimene chimamthangata chimampasa maganizo kuti no ndipange naye banja ndiye kuti mkaziyo wamukongolera wamuona kukongola she has been attracted by that girl or that woman wamuona kukongola asakunamizeni

pali zomwe zamusangalatsa zamuchita impress pali zomwe wagoma nazo mwa mwamunayo ndi chimene ndifuna ndikupempheni amayi abambo anzanga amene tili pabanja amayi muyesese kuti chomwe chinakopa abambowa chinasangalatsa abambowa chisafe chizipitirira azikuonani monga mmene anakuonerani tsiku loyamba inunso abambo muyesese kuti amayiwo chimene anagomera mwa inu anagomera kuti inuyo mutha kukhala mwamuna wawo muyesese kuti chimenecho musachisinthe chipitirire chifukwa anthu ena akangoti alowa mbanja basi amatayirira amatayirira ndipo akatayirira attraction sikhalapo anthu omwe aja oti amaona okongola amayamba kudabwa kuti aishiya ikoayaiya sikufunika chifukwa tili dziko lapansi ndi kuti tili dziko lapansi ndi sitingapewe zinthu za dziko lapansi sitingapewe kutsata malamulo ena amene akukhuza ndi moyo wa pa dziko lapansi ndifuna ndikupempheni kuti muunikire kumene mwachokera pamene munayambira mukudziwa inu kuti china chilichonse olo chikamati gwedegwede chikamavuta zimathandiza kuyang'ana kumene mwachokera chiyambi nchake olo munthu akadwala adokota amafunsa kaye kuti "Ah, kaya muna- munadya chani munatani mbuyomu munayamba mwadwalapo munatani nanga kwanu amafunsa mbiri kuti aziwe kuti vuto lili pati leronso m'mabanja mmene mukupezeka mavuto osiyanasiyana kawirikawiri pena pake tataya taponya zakuchiyambi ineyo ndi pemphero langa kuti pamene tili m'chikondwerero ichi inuyo banja lanu ngati limapatuka ku attraction ija ngati limapatuka kuchiyambi kuja likabwererenso mu dzina la mphamvu la yesu khristu lamulo lachiwiri lomwerinso la lomwe lilinso pansi ah, lamulo la chisanzo chachiwiri cha universal law of marriage ndi kukhala pamodzi anthu tikakhala pamodzi anthu tikatenga nthawi yathu nkumakhala limodzi zimathandiza kuti tidziwane bwino zimathandiza kuti tikule limodzi inuyo simungakule limodzi pamene simuyankhulana pamene simuseka limodzi nthawi zonse serious uyu serious uyu serious so banja lili pati tikufunika kukhala ndi nthawi ya awiri ndi kumasekesana ndi kumasekesana anthu kumadabwa kuti kodi ndi msuwa nake kuti ndi mkazi wake because mkazi wako ndi mzako mwamuna wako ndi mzako pakufunika kukhala limodzi ndi pamene timadziwana bwino tikamayamba banja lathu timakhala tisanadziwane zonse ndipo mulungu amadziwa kuti sitinadziwe zonse chifukwa chake mawu aja kuti adzakhala they shall become ndi dongosolo ndi ulendo umene umatipangisa pang'ono ndi pang'ono inu simunamve anthu akakwatirana kutha zaka zingapo amati ah komatu akazi anu mukangati mukufananana amuna anu adana mukangati mukufanana mukangati munthu ndi chimwene eh timakhala limodzi tsiku ndi tsiku tikuyenera kuma kumaka kufanana ndikupempheni amayi ndikupempheni abambo pezani mpata omakhala ndi kucheza ndi amuna anu ndi akazi anu ndikudziwa ndi masiku achitukuko kuli makompyuta kuli mafoni koma Inuyo simunakwatiwe kapena kukwatira foni, simunakwatiwe kapena kukwatira kompyuta. Mwakwatiwa ndi munthu amene Mulungu anakupatsani, ndipo Mulungu ali ndi chiyembekezo chachikulu pa inuyo kuti kudzera mwa banja lanulo anthu ambiri akadalitsike. Mulungutu akamachita chinthu amafuna kuti chinthucho chikadalitse ena ndiponso iye Mulungu akalemekezeke. pezani mpata wokhala pamodzi ndi kumacheza nthawi yake ine nthawi zambiri sindikondwera nthawi zina zimachitika malinga mwina nkhani za ntchito kuti aya abambo ali kwao amayi amakhala kwao kuti "Ih, si zabwino si zabwino ayi si zabwino bwinobwino banjalo ndi mpata pakufunika dongosolo lokuti tidzikhala limodzi ndipo lamulo lachiwiri limene ndikuti biblical law of marriage lamulo limene limakhudza mkhristu chitsanzo choyamba chimene ndifuna kupereka ndi pemphero ineyo palibe chida china chilichonse chimene ndikuchidziwa chimene mkhristu ali nacho choposa pemphero ndimakhulupirira kuti pemphero limachita pemphero limasintha zinthu pemphero limamwaza adani pemphero limawononga mapulani oipa pemphero ndi chida choopsa cha mkhristu ena mwa inu munapemphera mufuna kuti mukwatire koma mutangolowa m'banja pemphero mwalisiya mwaliyiwala ndifuna ndikuwuzeni kuti nthawi imene mufuna pemphero kwambiri ndi inoyo kuposa nthawi imene mumayamba banja olo mumafuna banja chifukwa ndi chani kawiri kawiri tikamalowa mbanja zimachitika kuti si onse amene amakondwera kuti banja lathu likhale ndipo kawiri kawiri pokonzekera ukwati umamva ndithu kuti ah pali anthu ena kuchimuna akuti akazi sakumufuna umamva ah, pali ena kuchikazi akuti ah mwamuna sakumufuna pamakhala anthu ndithu akufuna kuti ayi banja ili lisachitike lisatheke Zimachitika kawirikawiri mabanja ambiri kuti achibale ena sakukondwera nanu, samakufunani inuyo kuti mukwatiwe ndi mwamuna wawo ndi m'bale wawo kapena ndi mukwatire m'bale wawo, samakufunani ndi anthu amene aja. inuyo mukalima papemphero mumapezeka kuti be inuyo mwakwati- mwakwatirana mwapanga banja ndi mukapanga banja anthu aja amakhala kuti sakukufunirani zabwino chifukwa samalifuna ndi kale banja lawo akangomva pang'ono kuti muli vuto mbanja lanu amatengerapo mwayi kuti vuto limene likanapitirira chifukwa ife timanena koma makani amafunitsisa kuti banja lithe sakufunira zabwino ndiye pamakhalanso kuti mukukula mukupanga maubale koma tikamapanga maubale tidziwenso tikupanganso maudani timakula ndikupanganso maubale komanso tikupanga maudani ndi adani amachuluka tsopano amakhala ali mbwe omangoyang'ana kuti litha liti pali anthu ena ake kwa ine amene ndima- ndimayerekeza ngati timati achigwa nditola tikati chigwa nditola timayerekeza Ah, timayerekeza agalu pali agalu ena osusuka kwambiri kuti ukamayenda utanyamula chinthu mumu mutangoyerekeza watenga kaya chakudya ukamatere chonchi iwo amakhala kuti amaona ngati mene ukutero ukutaya kuti watani atole ndi amene uja achigwa nditola kuli kunja ku achigwa nditola amati akangomva kuti pali kavuto pang'onong'ono mbanja amayembekezera kuti lithe ah lithe limene silikhala ndifuna ndikuuzeni inuyo mukayima pa pemphero chifuniro cha mulungu chichitika utsa chifuniro cha mulungu pemphero limatithandiza kukhala kuyimikika mu chifuniro cha mulungu ngakhale adani achuluke ngakhale osatifunira zabwino achuluke koma chimakwaniritsidwa ndikupempheni inuyo ah, abale amene makamakanso mukulowa mbanja amene akusatira omwe kapena muli ndi maganizo okulowa mbanja panopo ngati mukupemphera mukalowa m'banja onjezerani giya ya mapemphero kapemphereni koposa mmene mukupemphera mudzaona chipambano chitsanzo chachiwiri chimene ndifuna kupereka ndikukhudzana ndi lamulo la chikhristu kapena biblical law of marriage ndi hmm. tifuna timalize tsopano ndipo ndikhulupira tawauzani anzanu kuti musachoke akumaliza aitaneni akhale pafupi haleluya chitsanzo chomaliza chimene ndifuna kupereka chokhudzana ndi biblical law of marriage ndi kutumikira mu chizungu ministry

Pamene tikapempherera odwala, pamene tikuthandiza osowa, pamene tikalimbikitsa ofooka, pamene tikalira ndi anzathu amene akulira, pamene tikasangalala ndi amzathu akusangala, pamene tikukhuzidwa ndi mavuto a ena, Mulungu amatikweza. Pamene. munthu kudzikhutula kudzitsanula malinga ndi maluso ndi kuthekera kumene mulungu anakupatsa kwa ena mulungu amakudzadza ndi zochuluka zoposa zimene ukupereka miyambo 11 verse 25 akuti wothirira adzathiriridwa Wopatsa adzapatsidwa, wothirira adzathiriridwa. Kutumikira si kulalika kokha. Kutumikira ndi njira ina iliyonse imene tingapange potengera ndi kuthekera kumene Mulungu anatipatsa kuti tikathandize ena. Mulungu ali ndi chiyembekezo Kwa Mkhristu aliyense kuti ndi mtumiki, watiitana ku utumiki. Potiika m'banja, watiika mu utumiki m'banjamo kuti tikatumikire anthu mwanjira zosiyanasiyana. Tathandiza atsikana ndi anyamata ena kuti adzakhale ndi mabanja abwino. Talimbikitsa mabanja ena kuti akhale pa moyo wa Chikhristu. abale okondeka taona kuti banja amaliyambitsa Mulungu koma pakusowekaso inu ndi ine kuchitapo kanthu kuti tikafike pa chimene mulungu akufuna kuti tikhale thupi limodzi akuti ndipo adzakhala thupi limodzi ndiye kuti ndi ulendo ineyo ndi akazi anga pa zaka 25 sikuti kuti zonse zinali zinthu zophweka koma chifukwa chakuti tinakhulupirira kuti mulungu ndi amene watiyitana ndipo kuti ife- ife awiri tili ndi udindo kupangisa kuti banjali likome banjali lipambane ndi chifukwa chake lero tili pano ndinacho chikhulupiriro kuti inunso Mukayang'ana banja lanu kumene lachokera, ndi kuyang'ana chimene chidakupangitsani kuti mukhale pamodzi nkupanga chisankho choti mukhale banja, komanso ndi kuyang'ana udindo umene Mulungu akutipatsa ngati Akhristu, komanso nkuyang'ana zinthu zimene zimakometsa banja monga anthu amene tili mu dziko, ndikukhulupirira kuti inu banja lanu likhala lokoma, likhala lopambana. Ndi pemphero langa kuti chikondwerero ichi chikachize. mabanja amene akusowa mtendere komanso chikaunikire mabanja amene akusowa direction komanso chikalimbikitse mabanja amene ali pa mtendere komanso chikaphukise ndi kubadwisa mu family christian church ngakhale mipingo ina yonse mabanja amene adzakhala zisanzo pa dziko lapansi ambuye akudaliseni